na Gaeilge ar Dhonncha Ó hÉallaithe. Tá sé ag obair ar son na Gaeltachta, ar son mhuintir na Gaeltachta, ar son cultúr na Gaeltachta agus cultúr na Gaeilge ar feadh a shaoil mar dhuine fásta ó na seachtóidí ar aghaidh, ag seasamh an fhóid le misneach agus le tuairimí láidir agus ní bhíonn drogall ar bith air na tuairimí sin a chur os comhair an phobail agus iad a chosaint agus is duine an-daonlathach é. mar is maith leis an saghas sin plé agus go spreagfadh sé sin díospóireacht. Bainteach le Gluaiseacht na Cearta Sibhialta na Gaeltachta a bhí sé le linn na seachtóidí, leis an bhfeachtas teilifíse ó 87 go dtí gur bunaíodh TG, bhuel, Teilifís na Gaeilge i míle naoi gcéad nócha is a sé. Bainteach leis an ngrúpa Airdeall faoi scáth Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge. a choinnigh súil ghéar ar an bpróiseas pleanála ó 2005 go dtí gur cuireadh deireadh leis an gcomhdháil. Fuair sé céim san innealtóireacht ó UCD i 71 agus chaith sé a shaol ag teagasc mata agus staitisticí i GMIT i nGaillimh go dtí gur éirigh sé as sa bhliain 2008. Tá cónaí air i gCois Fharraige i nGaeltacht Chonamara

a phlé libh maidir le pleanáil sa nGaeltacht. Is dócha go bhféadfaí a rá gur ceist leochaileach é, gur ceist achrannach é, gur ceist conspóideach é, ach gur ceist thar a bheith tábhachtach é. Baineann sé leis an bpleanáil teanga go ginearálta, ach ní bheidh mé ag déileáil go díreach le pleanáil teanga, beidh mé ag déileáil le pleanáil fisiciúil, go speisialta pleanáil tithíochta. So, tosnóimid, tá cúpla sleamhnán déanta amach agam agus triailfidh mé coinneáil leis na sleamhnáin. So, i dtosach báire, tá mé ag déileáil le cúrsaí pleanála b'fhéidir le píosa ceart go leor, agus sé an leagan amach a bhéas agam ar seo ná beidh mé ag déanamh beagán cúlra a thabhairt faoin gcaoi agus an córas pleanála le comhthéacs a thabhairt agus ansin Déileáil leis an mbrú a bhíonn forbairtí tithíochta ag cur ar an nGaeilge sa nGaeltacht. Déanfaidh mé beagán cur síos ar cad é an córas cosanta atá ann faoi láthair agus na fadhbanna atá leis agus beidh mé ag déanamh moltaí ag an deireadh faoi na bealaí, dar liomsa, a bhféadfaí sin a fheabhsú. Now is dócha go bhféadfaí a rá go bhfuil ceithre ceithre chuid den den den cosaint cosaint ó thaobh ó thaobh eh. pleanáil sa nGaeltacht. Tá an reachtaíocht ann atá an-láidir ar fad. Tá na pleananna forbartha éagsúil i nGaillimh, úsáidfidh mé Gaillimh mar shampla de cheann atá réasúnta maith. Tá coinníollacha teanga a gcuirtear i roinnt contaetha le scéimeanna tithíochta sa nGaeltacht agus ansin an bealach a ndíontar na coinníollacha sin a fheidhmiú, ní bhíonn sé mar a chéile chuile áit agus ní bhíonn sé sásúil chuile áit. So, i dtosach báire an reachtaíocht. Tá an reachtaíocht thar a bheith láidir. Tugadh isteach Bille nua, an tAcht Pleanála 2000 a glaoitear air, ach tháinig sé i bhfeidhm i 2002 agus dúirt sé in Alt 10 2 go gcaithfeadh sé bheith mar cuspóir ag chuile phlean forbartha a bhfuil Gaeltacht a bhfuil cúram Gaeltacht air go mbeadh oidhreacht teanga agus cultúr na Gaeltachta á chosaint agus go mbeadh sé sin mar chuspóir ag an bplean, agus rud an-tábhachtach é sin, ach níos tábhachtaí fós, dúirt siad nach bhféadfaí bheith ag fáil cúitimh as úsáid a bhaint as ceist na teangan le cead pleanála a dhiúltú. Now, b'in rud nua, agus b'in an chúis roimhe sin nach bhféadfadh comhairle contae, fiú amháin dá mbeidís ag iarraidh, stop a chur le forbairt tithíochta sa nGaeltacht agus tharla sé sin sa Spidéal scór bliain ó shin, mar gheall ar chúrsaí teangan, mar gheall go raibh siad fágtha, ag fágáil iad féin oscailte le cúiteamh a íoc leis an bhforbróir a bhí diúltaithe ar an mbonn sin. Ach d'athraigh an tAcht Pleanála é sin. Chomh maith leis sin, dúirt siad nach bhféadfaí a bheith ag fáil cúitimh dá mba rud é go raibh coinníoll curtha leis an plean teanga, leis an gcead pleanála i dtaca le cosaint d'oidhreacht teanga agus cultúr na Gaeltachta. So, ba reachtaíocht an-tábhachtach é sin, agus ceann de na chéad contaetha a chuir plean forbartha le chéile agus an, agus an reachtaíocht sin, más mian leat tagtha ar an bhfód agus go gcaithfidís cloí leis, ná Contae na Gaillimhe. Agus bhí. Bhí go leor cainte cheana féin i gContae na Gaillimhe faoi chúrsaí tithíochta agus cúrsaí pleanála mar bhí cúpla cás troidte ag daoine, sa Spidéal i dtosach scór bliain ó shin, sa gCeathrú Rua ina dhiaidh sin agus bhí Pól Ó Foighil ar an gComhairle Contae, más cuimhneach liom i gceart, agus bhí eisean ag déanamh scéal mór faoi cheist na Gaeltachta agus ceist an tábhacht a bhain le

B'iontach an dul chun cinn é sin. Agus thosaigh siad ag cur coinníollacha teangan leis na ceadannaí pleanála eastáit tithíochta. Now, bhí fadhbannaí leis, mar a déarfá, ní raibh sé an-soiléir cén caighdeán Gaeilge a theastaigh le go mbeadh tú ag sásamh an coinníoll teanga, ná níor dúradh ach oiread, cé gur cheapamar nuair a tháinig an chéad cheann amach, feiceann sibh ansin é, go raibh exclusive use exclusive use of occupants who have an appropriate competence, fluency in the Irish language. Bhí sé sin ráite ann ach fuaireamar amach nuair a cuireadh é sin i bhfeidhm gur seasca faoin gcéad de na tithe a bhí san sa sa sa sa gcead sin a cuireadh faoi coinníoll teanga. So, eh, Now, bhí sé sin an-difriúil ón rud a tharla i gCiarraí. I gCiarraí, i gContae Chiarraí, chuir siad amach, chuir siad plean nua forbartha le chéile thart ar an am céanna, ach seo, níor bhac siad leis na rudaí sin a dhéanamh. Agus sé an rud a scríobh siad isteach mar leithscéal ná na focla mar fheiceann sibh ansin é, go dtí go mbeidh na saintréithe réitithe, Agus na táscairí bunaithe go cruinn, ní bheadh sé ciallmhar dul ar aghaidh ag an staid seo ar bhunús úsáide ginearálta de mheasúnacht tionchar teanga nó ar choinníollacha i dtaca le pleanáil teanga a chur i bhfeidhm. So, go bunúsach, i ndáiríre, bhí siad ag rá nach bhféadfaidís rud ar bith a dhéanamh faoin chosaint seo a bhí ceapthaí a bheith tugtha acu don Ghaeilge faoin reachtaíocht. Anois, bhí, bhí cineál díomá, nó bhí cineál, is dócha, amhras ar dhaoine agus b'fhéidir ceisteannaí á chur, an mbeadh sé dleathach coinníollacha teanga a chur le ceadannaí pleanála. Agus rinne an, rinne an Law Society, rinne siad iniúchadh faoi na, faoi na, na coinníollacha éagsúla, ní just cúrsaí teangan ach na coinníollacha éagsúla mar a, mar a, mar a, a dhéananns, is dócha, idirghabháil idir daoine nó idirdhealú idir daoine éagsúla ó thaobh cúrsaí pleanála, sé sin, ag rialú daoine áirid amach agus rialú daoine eile isteach. Rinne siad an rud seo a scrúdú agus chuir siad tuairisc amach agus sé an rud a dúirt an tuairisc maidir le cúrsaí teanga ná, The language conditions are constitutionally sound, even if a higher standard of review is applied.

Anois, bunaíodh an fóram i, thart ar, 2004, agus an fáth ar bunaíodh é, mar ba léir, théis go raibh an reachtaíocht ann agus mar sin de, nach raibh an, nach raibh na coinníollacha, nó nach raibh na, na, na, na contaetha éagsúla ag, ag, ag cloí le dea-cleachtas. I gcás Chiarraí ní raibh siad ag déanamh aon rud ann ó thaobh cosaint na Gaeilge agus ar ndóigh bhain mé féin, bhí baint agam féin le cás cáiliúil thíos ansin sna Cluainte i mBaile an Fheirtéaraigh áit nár cuireadh aon choinníoll teanga chor ar bith leis an bhforbairt agus chuaigh mé ag an mBord Pleanála faoi le tacaíocht an phobail. a tugadh go mbeidh cruinniú poiblí faoi sách teasaí ag amantaí thíos i mBaile an Fheirtéaraigh agus tugadh ar son an phobail chuir muid isteach achomharc ag an mBord Pleanála agus rialaigh an Bord Pleanála sa gcás áirithe sin go gcaithfidís 75% de na tithe a chur faoin Coinníoll Teanga. Now mar a tharla, Cuireadh faoin coinníoll teanga í ach níor chuir Comhairle Contae Comhairle Contae Chiarraí na coinníollaí sin i bhfeidhm. Níor bhac siad leis. Ní dhearna siad mórán d'iarracht. Tugadh os comhair an Coimisinéir Teanga iad, a rinne imscrúdú faoin cás. Bhí sé sin spéisiúil mar b'í an chéad uair a rinne sé imscrúdú a bhain le cúrsaí pleanála agus fuair sé amach go raibh siad siléigeach agus nach ndearna siad mar ar cheart dhóibh a dhéanamh ó thaobh mar a bhí leagtha síos sa gcead. Now, bhí sé sin an-tábhachtach. So, thaispeán sé go gcaithfí bheith airdeallach faoin bealach a raibh na Comhairlí Contae ag déileáil agus bunaíodh Airdeall le súil a choinneáil ar céard a bhí ag tarlú agus bhí Ag an bpointe sin, caithfidh tú smaoineamh anois, táimid ag caint ó 2004 agus bhí an Tíogar Ceilteach mar a ghlaonn siad air, bhí sé in ard a réime agus bhí go leor leor tógáil ag tarlú ar fud na tíre, go speisialta sa Rinn, i gCiarraí, i gCorca Dhuibhne go speisialta agus sa Daingean, i gConamara, i gCois Fharraige, bhí go leor ag tarlú, i gCeathrú Rua, i nGaoth Dobhair, Gort a' Choirce, roinnt i Rath Chairn. So bhí. Bhí sé thar a bheith tábhachtach go dtógfaí seasamh faoi na forbairtí tithíochta sin a bhí beartaithe agus ag forbróirí agus a chinntiú go mbeadh cúinsí teanga á gcur san áireamh. So d'éirigh le Airdeall, tá mé ag ceapadh gur thugamar thart ar 65 cás ag an mBord Pleanála. mar nach rabhamar sásta leis na coinníollacha a bhí leagtha síos, nuair nach raibh aon coinníollacha leagtha síos, agus ghlac an Bord Pleanála le chuile cheann acu, ghlac siad leis an argóint a bhí déanta ag Airdeall. Níor chuir Airdeall in aghaidh tithe, ach sé an rud a dúramar ná go gcaithfí a chinntiú leis na coinníollacha go mbeadh na, na, go mbeadh cosaint tugtha don Ghaeilge, mar a bhí leagtha síos sa reachtaíocht, agus go minic sna, sna, na pleananna forbartha.

Ní bhíodh na main parameters leagthaí síos a chor ar bith sna coinníollacha. Bhíodh an coinníoll an-ghinearálta agus bhíodh sé suas ansin ina dhiaidh sin don Chomhairle Contae agus do na forbróirí suí síos agus cineál rud eicínt a chaitheamh le chéile a bheidís sásta leis. Ach, ar ndóigh, ag an bpointe sin, bhí an pobal as an, as amharc, ní raibh aon seans ag an bpobal aon rud a dhéanamh faoi ina dhiaidh sin. So, bhí sé thar a bheith tábhachtach go mbeadh na, go mbeadh, go mbeadh, na coinníollacha sách soiléir le nach mbeadh an Chomhairle Chontae ná forbróir in ann éalú amach astu. So anyway, it's been an, ceart, you know, nuair atá muid ag caint ar, ar, ar pleanáil sa nGaeltacht, i ndáiríre, caithfidh muid a chur san áireamh tá, go bhfuil Gaeltacht oifigiúil de thart ar 100,000 duine ann. Ach nuair a dhéanann tú cineál scrúdú air sin, go bhfuil thart ar, is dócha 20,000 i gcónaí i gceantracha ina bhféadfaí a rá go bhfuil an Ghaeilge in uachtar agus faoi ionsaí dá bharr ó bhrú den, ó bhrú tithíochta agus mar sin de. Agus ansin go bhfuil thart ar 10,000 i mbreac-Ghaeltachtaí agus tugtar breac-Ghaeltachtaí ar áiteacha cosúil leis an Spidéal, na Forbacha, An Rinn, Cúil Aodha, Ráth Chairn agus áiteacha mar sin. Agus má chuireann tú iad san le chéile bheadh gar do 10,000. Now, nuair atáimid ag caint ar úsáid a bhaint as an, nó cosaint a thabhairt don Ghaeilge sa nGaeltacht. Táimid ag caint ar an 30,000 de phobal sin atá ina gcónaí i gceantracha fíor-Ghaeltachta, má ghlaonn muid sin air, agus ceantracha breac-Ghaeltachta. Ní fiú bheith ag cur aon bhacainní ar dhaoine nó cosaint suas don Ghaeilge sna háiteanna a bhfuil sí imithe, dar liomsa, ní bheadh tú ach ag cur am amú agus caitheamh airgid amú agus mar sin de, ní bheadh ann ach cur i gcéill arís. So, ní dhearna, ní dhearna Audel aon, mar shampla, aon aighneachtaí faoi áiteacha cosúil le Bearna, Baile Chláir na Gaillimhe, baile Daingean Uí Chúis, eh, em, eh, Maigh Cuilinn, áiteacha mar sin. Mar, eh, mar ní fhéadfadh, ní fhéadfadh aon plean, ní fhéadfadh aon tithíocht, nó scéimeanna tithíochta, níos mó dochair a dhéanamh ná mar a bhí déanta cheana féin agus leis an fhírinne a inseacht b'fhearr díriú ar na ceantracha a raibh rud éicint le cosaint. B'in é an dearcadh a bhí againn agus b'in an rud a leanamar. Anois, just le, le sampla a thabhairt den chineál brú a bhíonns ag, a bhí ag tarlú ag an am sin, má thógann tú, abair, An Rinn, Nó, is ait, agus níl mé ag caint ar an, ar Ghaeltacht Phort Láirge ar fad, níl mé ach ag caint ar an, ar an, ar an toghcheantar, An Rinn, agus bhí thart ar, daonra de thart ar míle duine ann ag an am sin, beagán faoi bhun míle duine ag an am sin, agus cuireadh iarratais pleanála le haghaidh trí, trí chéad, os cionn trí chéad iarratais pleanála le haghaidh tithíocht, le haghaidh tithe a thógáil nó aonad tithíochta a thógáil sa tréimhse cúig bhliana sin. B'in ionann sin agus fiche hocht iarratais le haghaidh chuile chéad duine. An Spidéal, bhí rud éicint an cineál céanna sa Spidéal. Féach ar Ghaoth Dobhair, bhí Gaoth Dobhair thar a bheith ard, thart ar ocht gcéad, tá sé chomh maith agat a rá, aonad nua a bhí iarrta agus, Ach d'athraigh an daonra. Má thógann tú, má thógann tú an, an, an, laghdaigh an daonra sa, sa, sa, sa, i nGaoth Dobhair. So cé dhóibh na tithe seo? Sin an cheist. Mura, mura, mura, mura, murar ardaigh an daonra a mbíodh orthu na tithe breise seo, tá an chuma ar an scéal gur tithe saoire ba mhó a bhí iontu. An rud céanna leis an gCeathrú Rua, eh, bhuel, d'ardaigh an daonra beagán ansin ach bhí, tógadh go leor leor tithe nó cuireadh go leor iarratais isteach ar an gCeathrú Rua. Now sin, Tá gach cineál iarratas pleanála i gceist ansin. Ansin breathnaímid ar tithe aonair. Agus b'áil liom an pointe seo a rá, amantaí bíonn muid ródhírithe ar na eastáit tithíochta agus ní bhíonn a dhóthain aird againn ar na tithe aonair. Agus bhain sé sin linne in Airdeall freisin agus tá sé i bhfad níos deacra déileáil leis na tithe aonair. Now, tóg sna blianta sin idir 2000 agus 2005, féach ar an méid tithe aonair, nó iarratais pleanála a deineadh ar tithe aonair. Now, sa tarna colún tá an méid a ceadaíodh, agus amantaí ag éisteacht le Raidió na Gaeltachta is polaiteoirí, bheadh tú ag ceapadh go raibh, go raibh sé thar a bheith deacair cead pleanála a fháil ar theach aonair. Bhuel, tá sé sách deacair, ach níl sé, mar a fheiceann sibh ansin, bhí thart ar beagnach dhá thrian de na tithe, bhí, bhí, bhíodar dhá cheadú. as na tithe aonair sin. Ach ní ionann, má bhreathnaíonn tú ar an Spidéal arís, tá, d'ardaigh an daonra, 103 duine breise a bhí in 2006 seachas mar a bhí in 2002, agus cinnte, b'in méadú ar an, méadú ar an méid iarratais pleanála a bhí déanta, ach cén tionchar a bhí aige sin ar. úsáid na Gaeilge sa gceantar. Now, dar liomsa, is é an slat tomhais is fearr a bhí ann, níl sé ann a thuilleadh mar tá cuireadh deireadh leis, ná, ná Scéim Labhairt na Gaeilge. Agus feicfidh sibh an rud a bhí ag tarlú sa Spidéal le Scéim Labhairt na Gaeilge, bhí an méid teaghlaigh a bhí ag déanamh, ag cur isteach ar Scéim Labhairt na Gaeilge ag ardú, Sa deich mbliana sin idir idir nócha cúig nócha sé go dtí dhá mhíle is a cúig dhá mhíle is a sé, bhí sé ag ardú, an méid an líon teaghlaigh, ach an líon a fuair an deontas d'ísligh sé. Tharla an rud céanna i nGaoth Dobhair. Tharla an rud céanna sa gCeathrú Rua. So ar bhealach, 'speáin sé sin go raibh go raibh go raibh an an fhorbairt seo a bhí ag tarlú sna ceantracha sin, ceantracha móra Gaeltachta, ceantracha an-tábhachtach Gaeltachta, go raibh drochthionchar aige ar úsáid na Gaeilge mar theanga teaghlaigh ar aon chaoi. Agus cinnte, má bhí drochthionchar aige úsáid na Gaeilge mar theanga teaghlaigh, bí cinnte go raibh drochthionchar aige ar úsáid na Gaeilge taobh amuigh den teaghlach chomh maith. Just sin iad na figiúirí le haghaidh an Rinn, Ráth Chairn agus Dún Chaoin.

le naonúr agus laghdaigh an líon deontas le seachtar. So, arís, léirigh sé sin an brú a bhí ar an nGaeltacht, nGaeltacht an-láidir ar fad. Now, mar a tharla, tá mé ag caint ar, tá mé ag caint ar tréimhse atá ó nócha cúig, nócha sé go dtí dhá mhíle is a cúig, dhá mhíle is a sé mar is, tá na figiúirí agam don tréimhse sin agus b'in í an tréimhse a raibh go leor, leor tógáil ar bun agus go leor tithe dá thógáil sara thit an córas baincéireachta as a chéile. Ach ó shin i leith, deirtear liom go bhfuil feabhas an-mhór tagthaí ar Dhún Chaoin, cuid den fháth ná go bhfuil cuid de na tithe saoire sin ceannaithe ag daoine as an áit atá bogthaí isteach ann agus ag tógáil clanna, ag tógáil teaghlaigh le Gaeilge ann agus tá feabhas mór tagthaí ar an rud. So ní i gcónaí, ní fhanann an scéal i gcónaí mar a chéile. B'fhéidir go mbeadh daoine níl a fhios agam an bhfuil éinne ón Rinn anseo ach b'fhéidir go dtiocfaidís isteach nó ón Ráth Chairn agus go n-inseoidís cé mar atá rudaí anois. Now ar ndóigh, tuigeann chuile dhuine, ní gá dhom é a mhíniú ach go bhfuil drochthionchar ar úsáid na Gaeilge má bhíonn daoine gan Ghaeilge, Béarlóirí go bunúsach, ag tíocht isteach sa gceantar agus seo an cur síos a bhí ag teangeolaí Mary O'Malley-Madec, nuair a scríobh sí ráiteas tionchair nó ráiteas tionchar teanga le haghaidh Chomhairle Chontae na Gaillimhe agus iad ag beartú scéim tithe Comhairle Chontae a chur ar bun sa gCeathrú Rua. Scríobh sí é seo, dúirt sí, A few speakers of English can have a considerable impact. English-only speakers have a hundred percent impact on Irish speakers, since they never address the Irish speakers in their own language or speak Irish when addressed in Irish. Sin mar atá an scéal agus so dá bhrí sin is tuigeann muid uilig má bhíonn rabharta mór Béarlóirí, daoine nach bhfuil Gaeilge acu nó nach bhfuil sásta Gaeilge a labhairt, ag tíocht isteach i gceantar láidir Gaeltachta, iompaíonn sé an teanga agus chaithfeadh sé tarlú. Tá taighde déanta ag ag an Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíochta agus bhí sé ag tíocht le cineál beagán taighde a bhí déanta agam féin ach ní raibh mé leath chomh eolaíoch leo siúd ach thaispeáin sé i ndáiríre nuair a thiteann an nuair a thiteann an an líon nó an céad an céadchodán daoine a úsáideann an Ghaeilge mar theanga laethúil bíodh sé taobh istigh den córas oideachais nó taobh amuigh den córas oideachais ach má thiteann sé faoi bhun 67% Titeann sé síos go dtí leibhéal i bhfad níos ísle, thart ar idir rud éicint idir 40 agus agus agus agus 30 faoin gcéad ansin, agus socraíonn sé ag leibhéal cothromaíochta nua ansin, agus sin é ar bhealach an leibhéal cothromaíochta a gheofá i mbreacghaeltacht. So, go bunúsach, an rud a, aon stráitéis a bheadh ann, bheadh tú ag iarraidh a chinntiú nach mbeadh an méid cainteoirí laethúla Gaeilge ag titim faoi bhun 67 faoin gcéad dá bhféadfá, ach má thiteann siad faoi bhun 67 faoin gcéad, seans maith go dtitfidh siad i bhfad níos ísle ná sin agus go socróidh sé síos ag leibhéal níos ísle, mar a bhíonns ag ceantracha breac-Ghaeltachta. Ach ansin, tá sé tábhachtach na ceantracha breac-Ghaeltachta sin a chosaint nach dtitfidh siad níos ísle ná sin. Mar má thiteann siad faoi bhun an 33%, beidh siad ag titim síos go dtí leibhéal an-íseal ar fad agus sin, sin, sin a thaispeánas an taighde. So sin an, sin an fáth go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach, mar a déarfá, an dá cheantar sin a chosaint, na ceantracha láidre Gaeltachta ina bhfuil níos mó ná 67% ag úsáid na teanga ar bhonn laethúil agus na ceantracha lag-Ghaeltachta nó breac-Ghaeltachta ina bhfuil an leibhéal idir ceathracha agus 30%. So, ar bhealach tá trí cos ag teastáil le go n-oibreodh cosaint pleanála sa nGaeltacht. Tá an reachtaíocht, tá sé ann. Tá na pleananna forbartha, tá siad ann agus is féidir aidhmeanna agus cuspóirí agus polasaithe a bheith scríofa isteach ansin. An rud nach bhfuil ann ná rialacháin. Níl aon rialacháin déanta ag an rialtas Mar gheall ar cén chaoi a ndéanfaidh na comhairlí contae le ceantracha Gaeltachta faoina gcúram cén chaoi a ndéanfaidh siad cosaint a thabhairt don Ghaeilge théis go bhfuil sé leagtha síos sa reachtaíocht go gcaithfidh siad. Now, tá go leor leor, cuireann an Roinn Tithíochta agus Rialtais Áitiúil, cuireann siad amach go rialta, cuireann siad amach treoracha, Glaonn siad treoracha faoi mír a fiche den Acht orthu agus caithfidh na Comhairlí Contae iadsan a leanacht, ach níl aon treoracha mar sin curtha amach ó tháinig an reachtaíocht isteach le haghaidh cosaint a thabhairt don Ghaeilge. Tá, tá treoracha ann, mar shampla, le cosaint a thabhairt do chrainnte, ach níl aon treoracha le cosaint a thabhairt don Ghaeilge. Agus ceapaim gur sin ceann de na rudaí is tábhachtaí a theastaíonns. Ach tá, ar bhealach, tá dea-scéal agam faoi sin, mar fuair mé amach aréir go bhfuil cainteanna ar bun, agus mé ag ullmhú don chaint seo, go bhfuil cainteanna ar bun, ag leibhéal sinsearach go maith, idir an, idir an dá Roinn, Roinn na Gaeltachta agus an Roinn Tithíochta agus Rialtais Áitiúil, le rialacha a leagan síos ó thaobh seo dó. Now, Tá sé tábhachtach dlús a chur leis na cainteanna sin mar tá pleananna nua le tíocht i bhfeidhm i gceithre chontae Ghaeltachta, i bPort Láirge, i nGaillimh, i gCiarraí agus ceapaim i gCont, níl mé cinnte faoin ceathrú ceann ach tá ceithre chontae, b'fhéidir Corcaigh, tá ceithre cinn ann agus tá pleananna nua dhá ullmhú faoi láthair. Tá sé thar a bheith tábhachtach go mbeadh na rialacháin seo curtha amach sa gcaoi is go mbeadh na comhairlí contae a bheas ag réiteach na bpleananna, go gcaithfidís cloí leis na rialacháin sin. So, ó thaobh cur chuige straitéiseach, siad na rialacháin sin is dócha an rud is tábhachtaí ag an bpointe seo agus tá, mar a dúirt mé, tá práinn leis sin le nach mbeadh, le go mbeadh siad ag tíocht amach sara gcuirtear na na pleananna forbartha le chéile, sa gcaoi is go mbeidh na forálacha cearta istigh sna pleananna forbartha ó thaobh cead a dhiúltú ar chúiseanna teanga agus agus an rud céanna ó thaobh coinníollacha teanga. Um, now, I mo thuairimse, i gcónaí, b'fhéidir go ró-mhinic bímid ag caint ar cé chaoi le b'fhéidir daoine a stopadh ó tíocht isteach sa nGaeltacht a dhéanamh dochar mar gheall ar nach bhfuil a dhóthain Gaeilge acu. Ach ar bhealach Tá an taobh eile chomh tábhachtach céanna agus ní bhíonn a dhóthain béim againn air, agus feictear domsa go mba cheart go mbeadh muid ag cur i bhfad níos mó béime ar cén chaoi ar féidir linn polasaithe dearfacha a chur sna pleananna forbartha sa gcaoi is go mbeadh ar an Údarás Pleanála bheith fábharach le haghaidh tithe do chainteoirí dúchais Gaeilge ón gceantar, agus smaoiním láithreach ar dhuine cosúil le Breandán Ó Beaglaoich a chaith scór bliain ag iarraidh cead pleanála a fháil ina dhúthaigh fhéin. san áit inar rugadh agus a tógadh é. Freisin, cainteoirí dúchais a bheadh ag iarraidh dul isteach i gceantar eile mar gheall ar, b'fhéidir, go bhfuil siad ag obair i nGaillimh nó ag obair áit éicint eile nó ag obair i Leitir Ceanainn nó whatever agus go mbeidís ag iarraidh cónaí faoin nGaeltacht. An leathscéal. Chomh maith leis sin, teaghlaigh, b'fhéidir nach as an nGaeltacht dhóibh, ach atá ag iarraidh páistí a thógáil le Gaeilge, atá tiománta don Ghaeilge agus in ann é sin a thaispeáint, agus ar mhaith leo lonnú i gceantar láidir Gaeltachta ina bhfuil an scolaíocht lán-Ghaeilge ar fáil. Agus bhí polasaí mar sin ag Comhairle Contae na Gaillimhe, Neartú Gaeltachta a tugadh air. Chuir na Comhairleoirí Contae sa bplean forbartha é. Ach ní dhearna na feidhmeannaigh é a chur i bhfeidhm i gceart, agus diúltaíodh go leor daoine, den chineál seo atá i gceist agam, teaghlaigh a bheadh ag iarraidh páistí, bogadh isteach sa nGaeltacht agus páistí a thógáil le Gaeilge. So, tá sé tábhachtach sna rialacháin, mar a déarfá, go mbeadh muid ag leagan síos go gcaithfidh an Comhairle Contae bheith ag breathnú go fábharach ar na cásanna sin, mar sin iad na daoine a chuireas leis an bpobal, sin iad na daoine a chuireas leis an daonra agus sin iad na daoine a láidreoidh an Ghaeilge istigh sa bpobal má bhíonn cead acu bheith ag tíocht isteach agus tithe a thógáil ann. Now, maidir, seo rud eile ar cheart a bheith sna rialacháin, feictear dhomsa, an leibhéal inniúlachta nó an leibhéal, an caighdeán Gaeilge a bheadh ag teastáil le haghaidh coinníoll a shásamh. Mar fágtar é sin faoi na Comhairlí Contae faoi láthair. Agus leis an Eolaí Tríd, níl sé sin sásúil. Bhí, tá a fhios agam, Comhairle Contae Port Láirge i dtosach báire, thosaigh siad ag rá duine ar bith a raibh Gaeilge san Ardteist acu, ba chuma pas sa nGaeilge san Ardteist ag leibhéal ar bith, go mba leor é sin leis an, leis an, leis an, leis an, leis an gcaighdeán Gaeilge a shásamh. Now, chuaigh Airdeall ag an mbord pleanála faoi sin agus leag an bord pleanála síos nach mba, nach mba leor é sin agus go gcaithfeadh an leibhéal céanna is a bhíodh a bhíodh ag teastáil an uair sin ó na ó chigirí Roinn na Gaeltachta le haghaidh deontas tithíochta ag teastáil. Ach, ar ndóigh, níl aon deontas tithíochta ann a thuilleadh. Ach rud atá ann anois ná an an an an an TEG atá curtha le chéile ag Coláiste Má Nuad. Agus tá leibhéal áirithe ansin. Agus ceapaimse go mba cheart úsáid a bhaint as sin, go mba cheart go mbeadh ar dhuine a bheadh ag iarraidh cead pleanála a fháil, nach as an nGaeltacht dhóib, a bheadh ag iarraidh cead pleanála a fháil, a bheadh in ann ag iarraidh coinníoll teanga a shásamh, go gcaithfidís dhul agus teastas TEG a aimsiú. So, sin rud eile ar mhaith liom a bheith sna rialacha. Rud eile ar mhaith liom a bheith ann chomh maith, tá mé ag dul ag tíocht ag deireadh anois, go raibh míle maith agat. Rud eile atá ag tíocht ar mhaith liom a bheith ann ná, i gcás iarratas ar chead pleanála i limistéar Gaeltachta, is cóir eolas a lorg faoin chúlra teanga atá ag an duine sin, faoi áitiúlacht na n-iarratasóirí. Aisteach go leor anois, i gceann, agus sin an rud a bhí molta ag an Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch mar rinne siad an-iniúchadh ar fad ar chúrsaí pleanála, an-iniúchadh, agus tá caibidil mhór millteach acu sa tuairisc iomlán arbh fhiú do dhuine ar bith a bhfuil spéis acu sa cheist seo a léamh. Agus mhol siad é seo, now, aisteach go leor, is deacair é seo a chreidiúint, ach tá an Comhairle Contae na Gaillimhe, ní hé is measa ó thaobh seo dhó, ach fós féin, an fhoirm iarratais atá ag Comhairle Contae na Gaillimhe, iarrann siad go leor ceisteanna pearsanta ar dhuine atá ag iarraidh cur isteach ar cead pleanála le teach teach a thógáil dhóib fhéin istigh sa nGaeltacht ach ní cuirtear aon ceist orthu faoi chúrsaí Gaeilge. Níl aon ceist ar an bhfoirm faoi chúrsaí Gaeilge agus is aisteach an rud é sin. Arís, seo iad na rudaí ar ceart a bheith curtha le chéile sna rialacháin sa gcaoi is go gcaithfí é sin a dhéanamh. So, mar a dúirt mé, seo iad na treoirlínte ar mhaith liomsa a bheith ag tíocht ón Aire, má dhéantar na rialacháin seo a chur le chéile. An caighdeán Gaeilge a shocrú agus úsáid a bhaint as TEG, eolas a fháil faoi chúlra teanga na n-iarratasóirí, agus freisin, an gá do na comhairlí contae, na comhairleoirí, na comhairlí contae, go mbeadh oifigigh pleanála le Gaeilge ag déileáil leis na ceantracha Gaeltachta ina bhfuil Gaeilge á labhairt iontu, mar ceapaim gur, go, go, go mbeadh sé sin riachtanach. Is féidir. Amantaí, ar ndóigh i gcónaí scríobh muid ár gcuid aighneachtaí i gcónaí i nGaeilge, ár gcuid aighneachtaí ar fad ag an mBord Pleanála, ní raibh aon fhadhb déileáil ann. Ach bhí an-aimhreas orainn a raibh éinne sna Comhairlí Contae is na hOifigí Pleanála in ann iad a thuiscint leis an fhírinne a inseacht, mar de ghnáth ní. ag na innealtóirí atá ag déileáil, nó leis na lucht pleanála atá ag déileáil leis na hiarratais ag tíocht isteach. So tá sé sin riachtanach freisin. Ní bheidh sé chomh éasca sin a bhaint amach, b'fhéidir go dtógfaidh sé píosa, ach ceapaim go mba cheart bheith ag éileamh sin freisin. Maidir le hÚdarás na Gaeltachta, Tá Conradh na Gaeilge ag iarraidh go mbeadh na cúrsaí pleanála fágthaí faoi Údarás na Gaeltachta. Ní bheinn ag iarraidh sin. I dtosach báire, ceapaim go dtógfadh sé reachtaíocht, bheadh sé róchasta agus níl 'fhios a'm an mbeadh an mbeadh Údarás na Gaeltachta ag iarraidh tíocht faoi sin. Tá siad sách drogallach faoi aon déileáil a bheith le pleanáil, déanann siad an méid is lú faoi sin faoi láthair. Ach ceapaim go mba cheart go mbeadh aonad pleanála taobh istigh de Údarás na Gaeltachta agus go bhféadfadh an aonad pleanála sin a bheith ag obair ar aighneachtaí, ag obair ar na comhairlí contae agus ag coinneáil súil le rudaí. Ceapaim go mba cheart go mbeidís sásta freisin dul ag an mBord Pleanála. Faoi láthair níl Údarás na Gaeltachta sásta dul ag an mBord Pleanála. Tá cásannaí, tá, níl 'fhios a'm cé mhéid scéim tithíochta atá ag, á thógáil sna Forbacha faoi láthair, i ngiorracht scread asail de cheanncheathrú Údarás na Gaeltachta agus ceanncheathrú Roinn na Gaeltachta. Agus tá an chontúirt ann go ndéanfaidh na scéimeanna tithíochta sin dochar an-mhór do na Forbacha. Is ceantar é ina bhfuil an Ghaeilge maith go leor ann ach just tá sé tá sé tá sé an-ghar do bheith cosúil le Bearna má ligtear do na scéimeanna tithíochta seo dul ar aghaidh mar atá. Agus fós féin, ní dheachaigh Bord na Gaeilge, sorry, ní dheachaigh Údarás na Gaeltachta ná Roinn na Gaeltachta ag an mBord Pleanála faoi aon cheann de na cásanna seo. Arís, ba mhaith liom go dtabharfaí cead don Údarás bheith ag ceannach talún le haghaidh, banc talún a bheith acu le haghaidh tithíochta agus é a réiteach, lena dhéanamh níos éasca do dhaoine go mbeidís áit a fháil le cónaí. Agus maidir le Conradh na Gaeilge,